Ciao a tutti e ben trovati. Bi an bɛna continuer ni an ka video ye panneau indication euh, définition an ka video filanan an bɛna continuer n'o ye an kun y'a bila yɔrɔ kɔrɔ min na an bɛna ta ye video tɛmɛnenw na an kun y'a bila nin panneau in yɔrɔ de la donc nin video in na an bɛna continuer n'a ye nin panneau in yɔrɔ la komi n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya mun na svolta a sinistra semidiretta donc nin panneau in tɛ dɔwɛrɛ yira nin b'a yira dɔrɔn ko eh, i autoriselen tɛ ka fara ka taa direct fɛ ka fara i gauche fɛ quoi ah, donc flèche bɛ cogoya min na n'i sera ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ la i ka kan ka flèche ka direction suivre kan panneau in b'a yira la dɔrɔn ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ la au lieu k'i ka direct bɔ ka sin ka fara i gauche fɛ i bɛ kan ka taa munumunu komi n'a fɔ a filɛ ja la cogoya mun na Svolta a sinistra indiretta donc nin b'a yira ko i bɛ kan ka fara n'i bɛna fara i gauche fɛ i b'a kɛ indirectement quoi donc i tɛ se ka fara directement i b'a sɔrɔ commune b'a décider ko n'i b'a fɛ ka fara i gauche fɛ n'i ye flèche nin daminɛ yɔrɔ lajɛ ka taa bila fo a laban yɔrɔ la i b'a ye yɔrɔ dɔw la sira dɔw la i b'a sɔrɔ i kun bɛ se ka fara directement eh, i gauche fɛ mais i b'a sɔrɔ commune o bɛ se ka a wajibiya mɔgɔw kan ko eh, pour que i ka fara i gauche fɛ f'i ka taa munumunu i n'a fɔ a filɛ ja la cogoya mun na aw ɲɛ b'a la ja la cogoya mun na ni panneau bɛ yen nɔ au lieu que a k'i bila nin i ka fara i gauche fɛ ka taga directement a b'a yamaruya i ka i ka taga munumunu komi n'a fɔ rond-point filɛ cogoya mun na i ka sɔrɔ ka na ka fara i gauche fɛ donc ni a tɛ dɔwɛrɛ yira a bɛ o de yira eh, an b'a yira o la parce que a bɛ se ka kɛ a bɛ na mais an ma deli kɔni k'a ye circulation na fɔlɔ ɔ nka ɔ ni a kɔni bɛ panneau kɔnɔna na an wajibilen don k'a kalan parce que a bɛ se ka kɛ évolution bɛ se ka na a bɛ se ka na réellement mais réellement ne kɔni ma deli k'a ye wa n dalen t'a la ko a bɛ réellement nka ɔ n'a kɔni bɛ panneau kɔnɔ an bɛ wajibi ka a kalan inversione di marcia bon nin fɛnɛ nin b'a yira k'a fɔ ko ɔ ni i bɛ eh, sirada kan komi n'a fɔ strada extraurbani principale nin de y'o ye quoi principale dugu kɔfɛ sira min ka bon a tɛ autoroute bɔ bonya na ɔ mais a separilen don yɔrɔ ale ye sens unique ye ka taga a separilen don i b'a sɔrɔ voie fila don ou bien voie saba yɛrɛ donc o la n'i bɛ fɛ ka segin kɔ o la vu que sens unique don i b'a kɛ cogo di ka segin i tɛ se ka segin kɔ bon n'i ye nin filɛ n'i ye nin ye ten nin panneau nin nin b'a yira ko ni misala n'i fililen don sira la n'i bɛ fɛ ka segin kɔ komi i bɔra sira kote min fɛ i bɛ ka segin ka taa i bɛ fɛ ka segin ka taa o dugu kelen na n'i ye nin ye sisan i bɛ fara kuwa ya i bɛ bɔ i bɛ bɔ sira tɔgɔ kan i b'a sɔrɔ ɔ sira dɔ bɛ yen nɔ min bɛ yɛlɛ pɔn kan i n'a fɔ a filɛ foto la cogoya min na a bɛ se ka kɛ a sira tɔgɔ bɛ yɛlɛ pɔn kan ka jigin n'i ye ka la ka segin komi i n'a fɔ i tun bɛ ka bɔ i bɛ ka bɔ fan min fɛ i bɛ ka bɔ dugu min kɔnɔ i ka se ka segin k'o sira kelen ta i b'a sɔrɔ sira in bɛ fara ka bɔ a bɛ sɔrɔ ka munumunu ka yɛlɛ pɔn kan ka jigin ka don komi a bɛ foto la cogo min na ɔ foto in na i bɛ yɛlɛ pɔn de kan ka jigin mɛ a bɛ se ka kɛ hali i bɛ fara ka don pɔn jukɔrɔ kuwa a pano tɔgɔ bɛ se ka kɛ a bɛ se ka hali pɔn jukɔrɔla fana ko fɔ a kɔni bɛ posibilite yira k'a fɔ ko i bɛ bɔ i bɛ bɔ sira in kan ka segin i kun bɛ ka bɔ dugu min kɔnɔ ka segin ka taga o dugu la paseke sansi iniki don cogoya wɛrɛ t'i bolo n'i ma a k'o cogo la i n'a fɔ hali otoruti yɛrɛ b'o o cogoya la mɛ nin ye sirada extraurbani pirincipali ye o ye dugu kɔfɛ sira ye min ka bon kosɛbɛ kuwa ya ni donc a bi o de yira Piazzola su viabilita ordinaria bɔn nin fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye nin b'a yira i bɛ se k'i jɔ kuwa ya i bɛ se k'i jɔ yɔrɔ la jan ni malessere dɔ y'i sɔrɔ misaliya la porobilɛmu dɔ y'i sɔrɔ sira kan ubiyɛn hali i bɛ fɛ ka apɛli irizansi dɔ kɛ ɔ n'i ye nin kɔni yɔrɔ ye i bɛ se ka taga ka taga i jɔ yen nɔ kuwa i bɛ se ka fara ka taga i jɔ a yɔrɔ tɔgɔ la k'i ka apɛli kɛ ubiyɛn ni porobilɛmu min b'i kan i bɛ se ka fara ka t'i jɔ nin yɔrɔ in na k'o zere kuwa ya nin tɛ dɔwɛrɛ yira nin bi o de yira kuwa ni donc a bɛ sirada extraurbani kan kuwa dugu kɔfɛ sira parifuwa a bɛ se ka kɛ pirincipali kan a bɛ se ka kɛ sekɔndɛri kan sirada extraurbani pirincipali komi an y'a fɔ an ka video la mɛ an tɛ sɛgɛn k'a fɔ paseke a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kura bɛ don an ka video kɔnɔ waati bɛɛ donc an tɛ sɛgɛn k'a fɔ sirada extraurbani pirincipali o ye dugu kɔfɛ sira ye min ka bon ɔ sekɔndɛri ye dugu kɔfɛ sira min man bon ale ma separi ni nɛgɛ i b'a sɔrɔ vuwa fila don kelen bɛ taa kelen bɛ segin a separinen tɛ mɛ pirincipali tuzuru ale separilen don ni spartitraffico ye ubiyɛn nɛgɛ kuwa ɔ dɔnku nin bi piazzola di sosta yira o tɛ dɔwɛrɛ ye i i bɛ se ka t'i jɔ yen kuwa jan n'i bɛ fɛ ka apɛli dirijansi dɔ kɛ i bɛ fara ka t'i ka mobili gara yɔrɔ la ubiyɛn ni ko irizansi dɔ b'i la i bɛ se ka t'i jɔ yen nɔ n'i ka mobili bɛ fɛ ka porobilɛmu dɔ kiriye i b'a dɔn i tɛ se ka avanse n'a ye i bɛ se ka fara ka t'i jɔ yen k'i ka porobilɛmu zere dɔnku nin b'o de yira nin b'i jɔli yɔrɔ yira hmm, i bɛ se ka eh, karija ta kɛ yɔrɔ min na ni bɛ o yira i bɛ se ka t'i jɔ eh, k'i ka ci ɲɛnabɔ n'i banna i bɛ taa i ci la piazzola eh, di sosta nin fɛnɛ ye piazzola di sosta ye più sosta autostradale nin fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye min b'a la SOS nin o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye yɔrɔ de ye autoroute kɔnɔna na i bɛ se ka bɔ ka t'i jɔ oke yɔrɔ de don i bɛ se ka bɔ ka t'i jɔ genre n'i ka mobili tiɲɛna i bɛ se ka bɔ ka t'i jɔ i bɛna aparɛ dɔ fɛnɛ sɔrɔ yen kuwa aparɛ min bɛ yen ni a bɛ pɛrɛmete ka pronto soccorso mɔgɔw wele kuwa i y'a ye misali la ne ka mobili sisan ni motɛri ye porobilɛmu dɔ sɔrɔ nɔ ni mɔgɔ dɔ banana i kun genre an ka kɛ misaliya la i bɛ ka taga sira kan pasaje dɔ banana nɔ i mago bɛ ka pronto soccorso mɔgɔw wele i bɛ fara ka t'i jɔ ni piazzola nin kan ten i bɛ sɔrɔ ka pronto soccorso mɔgɔw wele olu bɛna ka na dɛmɛ don i ma ni a b'o de yɔrɔ yira area pedonale urbana bon nin fɛnɛ nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin bɛ eh, senamatigiw ka sira yira dugu kɔnɔ quoi i ka ye senamatigiw olu ka sira dugu kɔnɔ bon nin particularité ye jumɛn ye an b'a kalan eh, min b'a kɔrɔ parce que nin nafa ka bon pour que mɔgɔw k'a dɔn nin yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ indica l'inizio della zona

deroghe, limitazioni o eccezioni riportate su pannello integrativo. Donc ni eh, nin ye senamatigiw ka sira ye nka a bɛ se ka kɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛw otorize n'u ye pano wɛrɛw fara a kan kuwa tɛlike mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ taa doni jigin tɛlike mɔgɔ minnu bɛ yen n'u man kɛnɛ lujuratɔw a bɛ se k'olu otorize olu ka don a yɔrɔ la tɛlike polisiw i n'a fɔ ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu n'u ye bana a la a b'o olu olu ka don a sira tɔgɔ kan sennama sira de don i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya mun na olu kadikuru ninnu bɛɛ bɛ se ka ka don a yɔrɔ tɔgɔ la a kɔni dabɔlen don sennama tugu kama

la velocità indicata nel cartello donc ni mi zone de yira zone min bɛ nin nɔ ni i autoriselen tɛ ka tɛmɛ eh, vitesse kan min indiquelen don nin kan nin na komi 30 de bɛ yen quoi donc nin yɔrɔ tɔgɔ la i man kan ka boli ka tɛmɛ 30 km kan quoi

o a particolari categorie di veicoli donc nin fɛnɛ bɛ eh, yɔrɔ de yira yɔrɔ min bɛ ni eh, bɛɛ tɛ se ka don a yɔrɔ tɔgɔ la quoi ya ni a trafic limitelen don quoi i b'a sɔrɔ nin yɛrɛ fɛnɛ na eh, catégorie dɔw bɛ se ka autoriser tel que lujuratɔw olu bɛ se ka don a yɔrɔ la tel que polisiw tel que mɔgɔ minnu bɛ taa doni jigin a yɔrɔ la olu bɛ se ka autoriser n'u ye pano dɔ bila a duguma quoi i k'a ye bon nin yɔrɔ in kɔni bɛ yɔrɔ yira yɔrɔ min bɛ yen ni a ka circulation limitelen don quoi wagati dɔw la mɔgɔw bɛ se ka don wagati dɔw la i tɛ se ka don très généralement i b'a sɔrɔ i bɛ se ka circuler wagati mun na i b'a sɔrɔ o sɛbɛnnen don quoi o don tɔgɔw ani ɛri tɔgɔw i b'a sɔrɔ olu sɛbɛnnen don pano dɔ kan min b'a jukɔrɔ n'olu sɛbɛnnen tɛ yen nɔ kɔrɔ b'a yira k'a fɔ n'i tɛ résident o yɔrɔ la i man kan ka don n'i farati ka don i bɛ don ka bɔ dɔrɔn kamera b'i ta u bɛ multa d'i ma bon ni nin mi zone de trafic limité wala nin bɛ o laban yɔrɔ yira wala i mɔgɔw tɛ se ka don zone min na wagati bɛɛ wala nin bi o yɔrɔ laban yira zone résidentielle bon nin fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ nin bi mɔgɔw sigiyɔrɔ de yira an b'a fɔ dugu kɔnɔna a bi i i a b'a wajibiya i kan i ka comportement fasugu dɔw kɛ tel que k'i cogo dɔn quoi i y'a ye parce que a yɔrɔ fasugu la adamadenw de bɛ fréquenter a yɔrɔ la a bɛ se ka u bɛ se ka bano fara a kan bano min bɛ yen nɔ n'u bɛ dɔw kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ sirila yɔrɔ la u bɛ dɔ kɛ o n'a ɲɔgɔnna ni a bi o laban yɔrɔ yira nin ye parikɛ jɔ ye an bɛ parikɛji jukɔrɔla in fɛnɛ an bɛna a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ale fɛnɛ nafa ka bon i m'a ye ale nafa ka bon fo kɛ a ka kɛ

c'est-à-dire n'a bɛ walawalali kɛ a bɛ se k'a fɔ mobili n'i bɛ gare i kan ka i gare cogo min na n'i y'i gare i kan ka wari hakɛ min sara ani i kan k'i gare lɛri min kɔnɔ i bɛ se ka gare lɛri min kɔnɔ ani i tɛ se ka gare min kɔnɔ ani a bɛ se ka bolimafɛnw yira minnu bɛ se ka gare ani minnu tɛ se ka gare quoi

que n'i ka n'i bɛ ka bɔ parcheggio kɔnɔna na i kan ka droit di mɔgɔ ma mun bɛ ka circuler déjà bon nin biglietto ticket nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin b'a yira k'a fɔ ko n'i y'i gare quoi i kan ka ticket ta n'i y'i gare i kan ka ticket ta donc nin tɛ kuma dɔwɛrɛ kan nin bɛ kuma o de kan bon finman min ja fila kɔnɔ o ye disco orario de ye quoi o ye fɛn de ye a mɔnturulama don i b'a sɔrɔ i bɛ se k'a san hali siniwaw fɛ a ɛrilama de don n'i y'i jɔ sisan i b'a a yira quoi i b'a bila a la quoi i b'a bila i y'i jɔ ɛri min na ok i y'i jɔ dati min na ɛri min na i b'a yira komi misala n'i y'i jɔ midi taranti i b'a yira i bɛ mɔnturu tɔgɔlama nin i b'a bila o la k'a bila i ka mobili sanfɛ o y'a sɔrɔ i ye tike san k'a bila kuwa dɔnku ni kɔntorolɛriw fɔr'i kɔ o b'a dɔn i y'i gare wagati min na tɛrɛ generalema i b'a sɔrɔ yɔrɔ de don i tɛ se ka gare ka tɛmɛ n'a fɔ ɛri kelen u ɛri fila dɔnku n'i nana n'i ye tike ta k'a bila k'i jɔ ɛri yira sisan n'u nana lajɛ k'a fɔ ko lɛri tɛmɛna u bɛ se ka multa d'i ma dɔnku ni a bɛ o de yɔrɔ yira kuwa bɔn mɛntena filɛsi finman min filɛ a kɔnɔyɔrɔ la nin o filɛsi nin b'a yir'i la ko i ma obilize ka tike ta tuguni kuwa obilikasɔn min kun b'i kan ka tike ta dɔnku ko k'a damina pano in na ka taga ɲɛfɛ eh, i ma obilize ka tike ta mɛ ka kɔn pano in ɲɛ ok ka kɔn pano in ɲɛ fo ka n'a bila pano in na n'i y'i jɔ o are kɔnɔna na i obilizelen don ka tike ta dɔnku filɛsi finman in de bɛ obilikasɔn nin o laban yɔrɔ yira kuwa dɔnku video nataw la ni ala sɔnna ma an bɛna kɔntinye ni nin ye kuwa an bɛna video wɛrɛ kɛ video min na an bɛna a ta nin yɔrɔ in na ka o o ɲɛfɔ kuwa komi an y'a fɔ an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ni ala sɔnna ma an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni komi ale ka ca pano ɛndikasɔn ka ca mun kɛ na an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni fo ka a bɛɛ lajɛlen ban an b'i fo kosɛbɛ i ka video lamɛnni la ka se fo nin yɔrɔ ma n b'a f'i ye i k'an bɛn video wɛrɛ